Gianfranco Ganau, presidente de su Cussizu regionale at faveddau de su resurtau de su referendum e de su botu in Sardigna. Est unu resurtau ispantosu chi certificat sa gana de sos italianos de andare a botare e custu est unu sinzale bonu pro sa democratzia. Su resurtau non si podet cuntrastare, su bonu de sos eletores at detzisu chi sa Costitutzione non si modificat e de custu tocat a nde picare atu. In Sardigna sichit Ganau at contau meda su pistichintzu pro una minimada de s'autonomia, antzis pro sa timoria chi s'autonomia ch'esseret cantzellada, cosa chi non fit, ma custa at contau meda in s'issèperu. Su referendum, at concruiu Ganau, l'at propostu su Guvernu, e botau su Parlamentu, e pesso chi su resurtau in Sardigna non cajonet cambiamentos de sustàntzia, s'at a afortiare s'iscuadra de Guvernu est beru ma fit cosa zai programmada. Pro Pietro Pittalis imbetzes capugrupu de Fortza Italia in Cussizu regionale, dae su pòpulu sardu est arribau unu sinzale craru meda, sa derruta de una visione tropu centralista e antiautonomista. Fintzas a chena puru a custa impostatzione at bidu su presidente Pigliaru in prima lìnia, sichit Pittalis. Su messàgiu est siat pro su guvernu, chi nd'at zai picau atu, siat pro sa Giunta regionale chi at chircau de bèndere sa sovranidade e s'autonomia nostras. Depimus mòghere dae custu, nat Pittalis, dae s'ispecialidade nostra, pro apèrrere àghidos nobos pro sa terra nostra chi ponzant sa chistione sarda in prima lìnia in s'interesse de unu pòpulu intregu. Unas cantas fortzas polìticas de su centru-sinistra sardu an mustrau de no àer cust'idea, concruit Pittalis, tocat de fravicare un'alternativa. E nois amus a cumintzare de oje a traballare chin custas fortzas polìticas, mescamente identitàrias, chi pessant a primu a su bene de sa Sardigna. Batormiza otichentos novanta interventos, de sos cales milli otichentos pro focos e iscòpios, batochentos chimbanta pro incidentes istradales, chimbanta recùperos de infortunados o de zente pèrdia, trechentos pro rifornimentu ìdricu, tres in aeroportos e portos, duamiza e trintasete pro interventos vàrios. Custos sunt sos nùmeros de s'atividade chi sos pompieres de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sos chimbe distacamentos in su territòriu ant fatu in cust'annu e los at ispricaos Fabio Sassu, cumandante provinciale, in ocasione de sa festa de Santa Bàrbara, amparadora de su Corpus Natzionale de sos Pompieres. Pompieres e familiares ant partecipau a sa missa, nada dae padre Gianluca Spione, pàrracu de sos Salesianos, in sa palestra de sa caserma. Ma non sunu mancadas sas autoridades civiles e militares de sa provìncia, medas pompieris in servìtziu e una rapresentàntzia de s'Assòtziu natzionale de sos pompieris in pensione. Su coro Giorgio Mazzini, diretu dae su mastru Giorgio Pisanu, at cantadu sa missa. In supra s'artare una ruche, fata chin sos trastos de traballu, chi cada die sos pompieris impreana pro sucùrrere sos citadinos in dificultade, una missione, s'issoro, reconnota dae sos citadinos matessi. In prus de s'atividade in campu, sos pompieris ana fatu peri atividade amministrativa e addestrativa. Acabada sa missa ana dadu sas onorificèntzias. Sa ruche de antzianidade a bator pompieris, pro aer prestadu bindigh'annos de servìtziu meressidore, su diploma de servìtziu meressidore a àteros ses. Un'àtera polèmica s'allughet intre sa Giunta regionale e s'opositzione de centru-destra pro sa chistione de sos trasportos e sa continuidade territoriale. Custa borta sa preda de benemindi sun sas tarifas de sos traghetos, pro sas cales custu fine chide in Roma an fatu un'addòbio chin s'assessore regionale a sos trasportos de Jana. S'ex guvernadore Cappellacci faeddàt de tratativas istranas ca sas tarifas sun in aumentu pro sas festas. Segundu Cappellacci sa Giunta Pigliaru ch'at imboladu su risurtadu de su ricursu de su guvernu de centrudestra essiu binchidore in sa Corte Costitutzionale. In prus ammentat chi Pigliaru a primu at permìtiu una revisione de sa Conventzione chi est istada de profetu, petzi, pro s'armadore. A pustis ant trantziu de un'annu e mesu sas verìficas de sas conditziones econòmicas. E custa borta puru sighit Cappellacci, A dispetu de sas denùntzias polìticas nostras, abarran isentos biende custas polìticas tarifàrias chi faghent dannu a sa terra nostra. Como Renzi s'est dimìtiu e fortzis diat èssere menzus chi Pigliaru facat su matessi. B'est una leze in vigèntzia chi pertocat sa flota sarda, concruit Cappellacci. B'est una bandera posta a un'ala chi meresset pentulare e b'est una batalla chi si depet mandare a dae innantis, lassene fàghere a chie at su corazu de pònnere sa Sardigna a su primu postu de s'atzione polìtica. Est andada bene sa chimbe editziones de su Cuncursu Enològicu Natzionale Binu, promòviu dae sas Càmeras de Cummèrciu de Nùgoro e Aristanis chin s'azudu de sos àteros entes camerales sardos. Una manifestatzione chi oramai andat a sa sola e at bidu sa partetzipatzione de duchentos chimbanta intre cantinas e produtores, chi an imbiadu su binu issoro pro lu balutare chimbe commissiones presèdias dae espertos internatzionales. Intre sos commissàrios bi fin sos tècnicos de de s'Agèntzia Laore, sos sommelier de Ais, Aspi e Onav. Unu cuncursu patrocinadu dae sa Regione pro mèdiu de s'Assessorau a su Turismu e dae su Comune de Nùgoro. Pro tres dies s'Exme est istau sa domo de amantiosos chi an àpiu s'ocasione de tastare su binu, chi at partecipau e bintu su cuncursu, ma peri àteros binos, fintzas cussos chi sun arribaos a segundu e tertzu. Ma in custas dies non b'at àpiu petzi binu, bi fit sa possibilidade de assazare àteras licanzias de sos territòrios, ischinde chi binu e mànicu podent èssere ambasciadores de un'istile de vida sanu chi est ispricu de cultura e natura ispantosas. In Sardigna su binu in custos annos at bidu medas produtziones de calidade chi binchent cuncursos natzionales e internatzionales, una manera de fàchere economia in campu agrìculu e pro allonghiare s'istajone turìstica a pustis de sos meses estivos. A pustis de sa bìnchida de su nono in su referendum costitutzionale si biene sas cunsichèntzias pro su presidente de su Cussizu Matteo Renzi chi at fatu aprovare sa riforma in Parlamentu. A pustis de sas dimissiones presentadas eris su presidente de sa Repùblica Mattarella las at congeladas pedinde a Renzi de abarrare in gàrriga fintzas a cando no aprovat sa leze de istabilidade chi diat pòdere arribare in Senau dae cras. A pustis de custa faina, pro evitare s'esercìtziu provisòriu, su benidore est totu galu a iscrìvere. Sa Lega, Fratelli d'Italia e sos Cinque Stelle pedint de andare a botare deretu, mancari chin carchi modìfica de pagu contu a sa leze eletorale Italicum, chi si diat pòdere aplicare a su Senau puru, e chin custos sunt de acordu sos rentzianos e su Nuovo Centrodestra. S'obietivu, a dispettu de s'impodda accollia in su referendu, est de non perdere sos trechi milliones chi an botau ei a sa riforma. Finas ca pro como Renzi est galu su segretariu de su PD e in casu de eletziones at a ghiare su partiu e at a facher peri sos contos chin sa minorantzia de su PD chi at botau nono. S'unicu partiu a non cherrere sas eletziones est Forza Italia ca no est prontu a torrare a candidare a Silvio Berlusconi. Tocat de biere ite an in animu de fachere su Presidente de sa Republica, a pustis de bator annos de guvernos totus essios dae sas trassas parlamentares, su resurtau de su referendum inditat a manera crara chi sos italianos depent botare cantu prima pro eleghere su guvernu novu. Petzi un'esecutivu isseperau dae su pòpulu at a poder sichire a guvernare e a picare detzisiones difìtziles in campu natzionale e èsteru. Su gup de su tribunale de Aristanis Elisa Marras s'at a pronuntziare in custas oras supra su rinviu a zudìssiu de Gigi Littarru, sìndicu de Dèsulo, acusadu de àere rifiutadu atos de ufìssiu pro no àere emanadu un'ordinàntzia netzessària a ochìdere sos porcos malàdios de pesta suina africana. Su sìndicu custu manzanu, acumpanzau dae s'abocau, est andau a su Palatu de Zustissia de Aristanis in dennantis de su zuze de sas udièntzias preliminares. Sa richiesta de rinviu a zudìssiu l'at fata su pùblicu ministeru Andrea Chelo e est iscatada pustis chi unu responsàbile de s'Unidade Operativa Regionale contra sa Pesta Suina Alessandro De Martini at fatu una sinzalassione a sos magistrados dae cue pro su sìndicu est arribada s'iscritzione in su registru de sos indagados. S'Anci Sardigna est a costazu de su sìndicu de Dèsulo e in ocasione de un'auditzione in Commissione Sanidade de su Cussizu regionale, su presidente Pier Sandro Scano aiat nau chi in sa chistione de su sìndicu de Dèsulo, chi at subiu peri un'atentau, est istada violada sa cooperatzione istitutzionale intre Regione e Comunes. A pustis de duas chidas de cuntierras istitutzionales e protestas de sos partidos de opositzione, custu manzanu sas commissiones cunsiliares de su Cussizu regionale ant rinnovadu sos òrganos diretivos, una faina prevìdia a metà de legisladura dae s'artìculu bintinove de su regulamentu de s'Assemblea. Sunt istados cunfirmados sos presidentes de chimbe commissiones, s'ùnica a mudare est istada sa 'e bàtoro, Guvernu de su Territòriu, Ambiente, Infrastruturas e Mobilidade, chin Giuseppino Pinna de s'UDC a su postu de Antonio Solinas de su PD diventadu vicepresidente. Abarrant Francesco Agus de Sel, presidente de sa prima commissione Autonomia e Ordinamentu Regionale, Gavino Manca de sa 'e duas commissiones Traballu, Cultura e Formatzione Professionale, in sa 'e tres commissiones Programmatzione, Bilànciu e Polìticas Europeas abarrat Franco Sabatini e cunfirmados fintzas Luigi Lotto, in sa de chimbe commissiones Atividades Produtivas e Raimondo Perra de sa 'e ses commissiones Salude e Polìticas Sociales. Su Partiu de sos Sardos no at picadu parte a sa votatzione in polemica chin su centru-sinistra. Sos commissarios istraordinarios de sas Asl sardas, comintzande de cussa de Aristanis e sichinde sos diretores generales de s'Asl de Nùgoro chi an traballadu in sos ùrtimos bindic'annos, sun istados convocados in auditzione dae sa Commissione ispeciale Sanidade de su Cussizu regionale presèdia dae Attilio Dedoni, Custa detzisione, apretada dae sos membros de sa Commissione, fit netzessària cussiderande chi s'ispesa de sa sanidade sarda sighit a crèschere, mentres su servìtziu podet e depet èssere mezoradu, cumintzande dae sas listas de atesa, nat su presidente Dedoni. Ponet in pistìchinzu chi sunt sichinde a istabilizare personale chentza impreare sa mobilidade, ma chin sos interinales e sas agentzias, agentzias mutias non s'ischit pro mèdiu de cale procedura. Amus a balutare, concruit Dedoni, si trasmìtere sos atos a sa Procura, e sa Commissione at detzisu peri de fàghere unu sopralluogu in su Mater Olbia chi depiat comintzare s'atividade prima die de Nadale. In su fùbalu su ligàmine intre àrbitru, giocadores, tècnicos e tifosos no est fàtzile, su prus de sas bortas sos resurtados de una partia sunt neche de s'àrbitru. Ma s'àrbitru est sa figura istitutzionale chi depet fàghere a manera chi atletas e allenadores rispeten sas règulas e subra s'arbitràgiu b'at a cussideros diferentes che a cussu chi nat chi s'àrbitru depet ponner buca su prus pagu possìbile in sa partia chentza però tenner contu de su chi càpitat in campu ca s'àrbitro depet detzìdere in una fratzione de secundu In sa pallacanestro su jocadore chi faghet unu fallu l'ammitit, mentres in su fùbalu cando frùschiat cumintzan sas lamentas. E pro cussu tocat de cumintzare dae sos zòvanos pro fagher a manera chi àrbitru e jocadores apan totus su matessi iscopu. E pròpiu custa est sa punna de s'adòbiu formativu, l'arbitro uno di noi prove di collaborazione per un calcio pulito, organizadu dae sa Polisport Nùgoro presìdia dae Salvatore Boeddu in s'àmbitu de su progetu Scuola Calcio Elite, promòviu dae su Coordinamentu Regionale de su Setore Giovanile Iscolàsticu Figc Sardigna. S'àrbitru nugoresu Roberto Branciforte, oje osservadore natzionale at faeddadu a dirigentes, atletas, genitores e presentes in àula de su ruolu de s'àrbitru e de su chi faghet in campu e chin s'azudu de vìdeo at fatu bìdere sa dificultade chi at s'àrbitru in campu cando in una fratzione de segundu depet detzìdere ite fàghere e bene. Sas cunsichèntzias de su referendum costitutzionale bintu dae su nono, chi in Sardigna at àpiu una percentuale de sas prus artas, si sunt intendende peri in sa Giunta de centrusinistra ghiada dae su presidente Pigliaru. In su ziru de duas dies difatis at pèrdiu duos assessores. Eris s'est dimìtiu Gianmario Demuro, assessore a sos afares generales e riformas, in cuota PD chi fit in favore de su eja. Oje imbetzes est tocadu a Elisabetta Falchi, s'assessora a s'agricoltura, desinnada dae Rossomori, chi in su referendum fin in favore de su nono e como essin dae sa maggioràntzia. Como pro sa Giunta no at a esser fàtzile, mancari eris Pigliaru torrende gràssias a Demuro pro su traballu chi at fatu apat sutalineadu chi fin dimissiones cuncordadas dae prima e non b'intrat nudda s'èsitu de su referendum. Ma s'essia de sos rossomori est un'abisu de perìculu chi diat pòdere apèrrere s'àghidu a cambiamentos prus de sustàntzia. Su PD sardu chi fit in favore de sa riforma e s'acolliu una botzadura de sas peus intre sas regiones italianas est galu cummissariau e in custos meses non s'est mobilitau pro sa riforma comente aiat cherfiu Renzi e custos sunu sos resurtaos. Sos esitos de su referendum però diant a poder apretare sa crisi e chissae chi non s'andet a botare prima 'e s'ora. Pigliaru at faveddau de rimpastu pro dare impellida a sa secunda parte de sa legisladura Ma podet dare chi siat arribau su mamentu de fagher sos contos in intro de su centru-sinistra chin unos cantos partios chi cheren incassare su prèmiu pro su resurtau de su referendum. Mentres, sas opositziones pedin a Pigliaru de si dimìtere, comente at fatu Renzi. De sicuru sa situatzione est imbojada e pro como non si podet nàrrere cale an a èssere sas cunsichèntzias polìticu-istitutzionales. Sos agentes de sa questura de Nùgoro eris an identificadu e denuntziadu duos zòvanos nugoresos de dechesete e bintun'annos pro ricetatzione ca los an acassados chin parte de sa cosa 'e manicare furada de sa sede de sa Croce Rossa de Nùgoro arbeschende a su chimbe de Nadale. Sos agentes de s'Ufìssiu Preventzione Generale e Sucursu Pùblicu de sa questura de Nùgoro an aviadu sas indàgines pro iscopèrrere chi at furadu unu pore de cosa 'e manicare destinaos pro sas mensas de sos pòveros de Nùgoro in ocasione de sas festas. Sos agentes an apompiau sas màzines de sas telecàmeras de sorvegliàntzia presentes a fùrriu de sa sede de sa Croce Rossa e sunt resistios a iscopèrrere sos malincrenios, duos zòvanos nugoresos, firmados e identificados dae s'iscuadra volante in s'ìnteri de unu controllu de su territòriu sa note matessi. Sos militares an fatu una percuisitzione domiciliare e an acatadu parte de sa cosa furada, Sos agentes de s'iscuadra volante an detzisu de comporare e donare a sa Croce Rossa sa parte de sa roba furada chi mancavat e chi non sun resistidos a acatare in s'interi de sas indagines. Sa proroga fintzas a su trintunu de Nadale duas miza e dechesete de su pianu nou pro sa domo, detzisa de sa Giunta e ratificada de su Cussizu, est agradia meda a sa Confartigianau Edilizia Sardigna chi pedit a s'esecutivu de apretare como s'aprovatzione de sa leze urbanìstica noba pro torrare a bida unu cumpartu chi in sos ùrtimos ot'annos at connotu una derruta. Dae su duas miza e oto a oe sos addetos sun minimados de su chimbantatres vìrgula unu pro chentu. Petzi in su duas miza e sèighi sas impresas de su setore sun minimadas de su tres pro chentu, sun bennidas mancu trechentos bintot'aziendas e si sun pèrdidos sei miza e chimbichentos postos de traballu. S'assessore Riu, chi una paja de dies faghet aiat assicuradu sa pròroga, est istadu de paràgula, nat Giacomo Meloni, presidente de Confartigianato Edilizia Sardigna, e su matessi sos cussizeris regionales chi ant mustradu responsabilidade pro unu setore chi est patinde galu tropu. Una pròroga de sa norma, sighit Meloni, at a permìtere a sas impresas de sighire a andare a dae in antis in unu mamentu de suferèntzia pro su cumpartu, Como si depet aprovare sa lege urbanìstica, est de importu chi sas impresas trabballen chin sa Regione, s'assessoradu, concruit Meloni pro dare unu sinzale forte. Bi cheren règulas istàbiles pro dare sicuresa a custu cumpartu e a sos tzitadinos. Eris, a segus de sa proposta de s'assessore a sa Sanidade Luigi Arru, sa Giunta regionale at aprovadu sas lìnias guida pro s'atuatzione de sa Lege istitutiva de su Rèdditu de Inclusione Sociale de sa Sardigna, sa norma in favore de sas famìlias in conditziones de povertade, un'azudu econòmicu chi at a arribare pro more de unu patu intre utente e amministratzione chi prividit unu percursu personalizadu pro ch'essire dae sa povertade. Custu rèdditu integrat su sustentu de Inclusione Attiva Natzionale ma, a diferèntzia de custu, prividit unu mìnimu de duchentos euro e unu màssimu de chimbichentos euro pro totus e pro cada ISEE. At a èssere s'INPS a nàrrere chie lu podet picare ue s'acatat in su territòriu regionale. In sa chistione intervenit s'opositzione chin unu documentu de su capugrupu de Fortza Italia, Marco Tedde. A tempus iscàdiu e a pustis de sos apellos nostros sa Giunta regionale s'est detzisa a adotare sa delìbera pro assignare su rèditu de inclusione sociale, trintatres milliones de euro firmos pro neghe de sas cuntierras in su centru-sinistra chi intro de Nadale depen èssere assignados a sos sardos chentza traballu in dificultade. Como tocat de dare cara concruit Tedde chi sos PLUS facan sa parte issoro in presse e sa Giunta firmet sos protocollos chin sa Tesoreria de s'Istadu. S'Osservatòriu Territoriale pro su Bullismu de Nùgoro dae oe at una sede nova, in su Spazio Giòvani de su Comune de Nùgoro inauguradu una paja de meses faghet a su postu de sa sede in questura. S'istrutura, gestia dae sa Lariso e dedicada a sos zòvanos, est unu locu ue genitores, insegnantes e pitzinnos podent acatare azudu e assistèntzia in casu de problemas chin su bullismu in cada espressada sua. Sa nova l'an presentada custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa fata pro faeddare de s'atividade de s'Osservatòriu Territoriale pro su Bullismu chi sa Questura at costituiu in su duamizesete e chi est diventau un'esèmpiu a livellu natzionale. A s'adòbiu ant partecipau sos rapresentantes de sas organizatziones chi nde fachent parte. Su dirigente de sa Questura de Nùgoro Nicola Chierico, coordinadore de s'Osservatòriu, at ammentau comente est naschiu e s'atividade chi at fatu in custos annos chin chircas, seminàrios, cunvègnos dedicados a sos pitzinnos, a sos genitores e a sos insegnantes. Un'atividade formativa chi, cust'annu, cheret punnare a sos docentes, formande chentutrinta referentes de s'Osservatòriu in sas iscolas de sas duas provìncias. Pro su centru-sinistra e su presidente de sa Regione Pìgliaru custas dies an a èssere de importu mannu. Sa prima chistione de afrontare est su rimpastu in sa Giunta chi oramai non si podet prus trantzire a pustis de sas dimissiones de duos assessores, Gianmario Demuro, assessore a sas riformas, chi fit in favore de su referendum costitutzionale, che a su presidente Pìgliaru, e Elisabetta Falchi, assessora a s'agricoltura desinnada dae Rossomori, chi si che sun essios dae sa maggioràntzia iscudende sa janna. Su centrosinistra duncas depet fàghere sos contos e cumprèndere chie cheret abarrare fintzas a s'iscadèntzia de sa legisladura. S'obietivu est cussu de èssere cuncordes in custu mamentu de polèmicas polìticas e fàghere a manera chi su referendum non che ghetet s'esecutivu regionale puru. finas ca sos dolores de mata e sa gana de si nch'essire pro godire de sos resurtados de su referendum paret chi siana contagiosos. Su Partidu de sos Sardos, sa chida colada, no at partecipadu a sas eletziones pro su rinnovu de sos presidentes de sas commissiones consiliares in polemica chin su centru-sinistra. Sas oppositziones ana pedidu sas dimissiones de Pigliaru pro aer appoggiadu sa riforma costitutzionale. Su centru-destra cheret discùtere in Cussìgiu regionale de sa situatzione polìtica de sa Giunta pro aberguare si at galu sos nùmeros a pustis de sas dimissiones de sos duos assessores. At picadu s'interim de sos assessorados vacantes Pìgliaru e como est isetande sas detzisiones de sos partidos ischinde chi andare a botare in antìcipu como no agradit ne a su centru-destra ne a su centru-sinistra ca si timet in Sardigna puru sa fortza de su Movimentu Cinque Stelle. Sichit sa batalla intre produtores e trasformadores pro su prètziu de su late, ue sa Coldiretti Sardigna est in prima lìnia e pro dumìnica at cumbidadu sos sìndicos sardos a un'assemblea pùblica in Nùgoro. Sos trasformadores si sun unidos e chircan de firmare su pretziu de su late a livellos chi chedian isperdere su pastoriu sardu, iscrivet s'assotziu agriculu. S'operatzione de trasparentzia e legalidade chi semus mandande a dae innantis chin dificultade, nat su diretore de Coldiretti Sardigna Luca Sabba, aiat isblocadu su pretziu de su late, Colau dae sos chimbanta tzentèsimos de Capidanni a sos otanta, ottantachimbe de Sant'Andria, comente certìfican unos cantos cuntratos sutascritos dae sos pastores. Assustrados dae custos elementos novos de cambiamentu chi amus fatu intrare in su mercadu, sighit su presidente de Coldiretti Sardigna Battista Cualbu, sos trasformadores sunt reaginde a manera forte, uninde-si e imponende prètzios chi non si podent atzetare. In custu mamentu, biende puru s'assèntzia de s'assessorau a s'agricoltura, sighit su presidente, pensamus chi siat de importu sa partetzipatzione de sos sìndicos, chi sun sas sentinellas de su territòriu, sos chi depent torrare contos a sos tzitadinos pro cumpartire chin issos problemas e istrategias pro su cumpartu. Est pro su binti de Nadale s'iscadèntzia de su bandu T-unu publicadu su Bator de Sant'Andria chi finantziat sos investimentos de sas impresas dae bindighimiza a chentu chimbanta miza euro in s'àmbitu de su Por, Fesr, duamiza e batòrdighi, duamiza e binti. Si tancat chin deche dies de antìcipu, iscrivet sa Regione, ca sas impresas ant rispostu bene a su bandu. Sunt arribbadas trechentos setantotto dimandas chin sa richiesta de trechi milliones de euru in totu. S'assessore a sa programmatzione Raffaele Paci sutalìniat chi totu sas dimandas ammissìbiles ant a èssere finantziadas e su bandu l'ant a torrare a apèrrere chin àteru dinare a s'acabu de jannàriu, cando at a essire finas su T-Duos chi finantziat investimentos fintzas a otichentamìza euro. Est sa risposta chi cheriabamus, nat Paci, chi mustrat sa gana manna de sos imprendidores sardos de andare a dae innantis e sunt prontos a che collire sos primos sinzales de creschida e a si pònere in jocu chin investimentos e s'azudu de sa Regione. Custa gana de torrare a partire, s'isetu pro custos bandos, sichit Paci, l'amus intesa a manera crara in sas presentatziones in sas provìncias. A sas chimbe tapas ant partecipadu seschentos novantachimbe pessones, Amus fatu battoschentosottantaduos consulèntzias chin sos tres isportellos temàticos dedicados a sa nàschida de sas impresas, a sa crèschida e a s'internatzionalizatzione. In Nùgoro a sos seminàrios ant partetzipadu chentu e chimbe imprendidores e a sos isportellos setantotto. Sa Federalberghi Sardigna intervenit chin d-unu documentu in sa pròroga a su trintunu de Nadale duas miza e dechesete de su pianu pro sa domo aprovada dae su Cussizu regionale e pedit chi sa Giunta como aprovet una leze cuadru pro su setore edilìtziu chi punnet a sa sustenibilidade ambientale e econòmica. Sa pròroga de sa leze Piano Casa non cambiat nudda, iscrivet su presidente de Federalberghi Sardigna Paolo Manca. Nemos si picat s'impinnu de investire o de aviare atividades novas in pagu tempu e chin vìnculos meda pro sa ricualificatzione de su chi zai b'est. Chie depiat investire l'at fatu chin su pianu pro sa domo de prima, Como tocat de pensare a sos bisonzos de su setore ricetivu turìsticu pro torrare a nobu sas istruturas e pro nde fraficare a nobu àteras. Amus bisonzu de albergos prus sustenìbiles, sighit Manca, ma sa sustenibilidade non podet èssere petzi ambientale, ma fintzas econòmica. Si nono, su perìculu est de favorire progetos imprendidoriales destinados a morrer in pagu tempus. Sa Federalberghi ammentat chi in Sardigna òperan prus de nobichentos istruturas alberghieras e de custas a su mancu sa metade depet èssere ricualificada pro dare servìtzios novos a una clientela semper prus esigente chi non s'acuntentat prus petzi de letinos e ombrellones in istiu ma chircat peri centros benèssere, palestras, sala cungressos, servìtzios de trasportos sustenìbiles. Su CONI natzionale at dadu unu reconnoschimentu de importu a Totoni Sanna, presidente de su Nuoro Softball, sa sotziedade chi dae annos militat in su softball natzionale e chi in custas chidas est traballende pro ammaniare s'iscuadra chi at a dèpere partecipare a sa màssima sèrie de softball feminile. Su presidente de su CONI, Giovanni Malagò, difatis at cunsignadu a Totoni Sanna sa medàllia de prata a su mèritu isportivu pro s'annu duamiza e bìndighi, in reconnoschimentu de sas benemerèntzias achirias in s'atividade dirigentziale sua. So onorau e torro gràssias a su presidente Malagò pro custu reconnoschimentu, at nau su presidente Sanna. Mi so impinnande oramai dae bintichimb'annos, paris a àteros amicos, pro su baseball e su softball. Intre sos progetos fatos cherjo mentovare su Verdeazzurro e su Verderosa, sas acadèmias regionales, su torneo de sas regiones a su Mondial Hit, S'isvìnculu de sos giocadores pro partecipare a manifestatziones de caràtere mundiale pro pitzinnos e atletas seniores pro sa FIBS.